Mmene tikuonera pa screen pathupo, pamenepo ndi zonena kutitu dada anali akufika mu Blantyre amwene, kuteratu basitu kuti mwina makenso apumule kumeneko agwirenso zina ndi zina. Kumakamba kunena kuti dada tikukamba za ndani? Angakhalenso ndani kuposera Peter Mutharika? Eetu mtsogoleri wa dziko lino ndi zonena kuti wafikano mu mzinda wa Blantyre tikunena pano ali kumenekoko. Komano mundilole ndifotokoze bwinobwino kuti no kodi no zikukhala motani nanga tisamangoyamba nkhanizitu kuziyambira pa kolasi. Chabwino magaye amene mmatsatira Justin Tech Malawi mukumbukira bwinobwino kunena kuti notu 4 days ago tinabwera pano kudzakupatsani nkhani kunena kuti Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhala ndekuti akuchokatu mu mzinda wa Lilongwe kupita kuja kutino ku Mangochitu kumeneko kutino mwina mwake akaoneko nyumba yake komanso akapumule pang'ono paja tinanena zonena kuti mkuluyitu ndi zonena kutitu amakhala paja kumbali kwa nyanja tingonena choncho m'mbalimbali mwa nyanja akuti amakonda fresh air yomachoka ndithudi kuja mu nyanja yathu ya Malawi ee kumachita kukolakola anyways magaye tikufunano kupitiliza kunena kuti kumene kujatu wakhalako masikutu okwana 5 after 5 days zimene zija ndi mmene nonoti apapa tikhozanso nde kuti no kutani kupondatu ndithudi pa msewu wautali tipite ku Blantyre nde anapezeka zonena kuti apangadi hit the road kuchoka ku Mangochi wautali kumapita mpakana kukafika ku Blantyre nde kutino mmene timanena kutino kumayambiliroko mwaona ndithudi ka video kameneko mwinanso mukhala mukumaona tima footage tina anali nde kutino akufika kumeneko and fans kuwalandira fans yomweno imafira amenewawa a APM a president a dziko lathu. Ndeno mmene tikunenera panopa afika ndekuti kumenekoko ku Blantyre kumene akhale akagwira ntchito za boma zosiyanasiyana and tikamakamba za ntchito za boma zosiyanasiyana ndekuti mwina kuli ma appointment ena ake kumeneko kuli ndekuti mwina kaya ndi kukumana ndi anthu osiyanasiyana kapena kuli zoti akasayinesaine sangalephere kukhala ndi ofesi yawo makamaka kunyumba kwawo kujatu ku Sanjika Palace. Akhala nde kuti akugwira ntchito kumeneko kwa masiku angapo. Akaterotu mwina mwake tidzakhala tikumamvanso akubwerera kumapita ku Lilongwe. Nde paja tinakamba kale kunena kuti in case of any development zinkhani zikamabwera tikhala tikumakupatsani za ulendo wawowu kuti no mwina mwake ayenda motani and zili pati. Now one thing kuti noti tikufuna tichipange point ndi chonena kuti fanstu ku Blantyre inalandira bwino. Kunalitu ndiye kuti chikhwimbi cha anthu kumeneko of course no ma cadet a dpp kumeneko sangalepherebe nanga si ndiye kuti no zachipani ndale always chani anali kumenekoko kuipatsa moto kumulandira president wa dziko. Koma osangonena kuti no ma cadet a dpp okha tikukambanso za anthu ena ndi ena basi ongoti ma civilian chabe. kungosangalatsidwa nkunena kuti tikulandira mtsogoleri wathu kunoko ku Blantyre nde timulandire bwino, eh timpatse ulemu ndi chinthu cha mtengo wapatali koma tingamadzifunse kunena kuti kodi khwimbilo kudzadzana ko ndi chani? Poti izi zikutikumbutsa nde kuti no nthawi ya kampeni ija ngati mwakumbukira mmene kunkachemera kumakhala nde kuti fanzi yochuluka kwambiri kumulandira Peter Mutharika kamanena kuti Peter Mutharika akufika nde kuti no ayi pa tank ku Lilongwe uko eh akamafika pa tank pamene pajapa ndikuti pa Petroda paja papezeka zoti padzadza anthu osati masewera kumangoonatu munthu uyu pena paliponse munthu munthu munthu munthu kudzadziratu anthu kumachita kusowaso kunena kuti no mwina mwake ayenda motani eh, ma, ma, ma, ma transport anthu kuti kuti ukolakola basi uima panepa kuti padzadziratu anthu kuipatsa moto kaya wapita nde kuti kaya ndi zigawo zakumwera fanzi imakhala yadzadzira kumeneko kumpoto nde ii tisati kukamba mukakumbukira pa Katoto ground paja mmene panapezeka zoona kuti no pachemera panachema osati masewera nthawi imene ija atapita kumeneko kukapangisa msonkhano ndithu wa kampeni so kwina kulikonse mkulu amene amakhala akulandira mulalo yoopsa osati masewera nde zikungotikumbutsabe nthawi ya kampeni ija komano panopa ndimafuna kukamba zonena kuti nchifukwa chani fans inasonkhanano chonchi ndifukwa chonena kuti fans ikukhutatu sizotiso ndi chani ndifukwa chonena kuti ikukhuta. Ndikukuuzanitu akanakhala zoona kuti fans sikukhuta ndiye kuti bwezi itasonkhanatu m'mbali m'mbali mwa msewu muja ngati mmene ankachitira mu ulamuliro wa Chakwera mukakumbukira makamaka cha kwa Nselema uku cha ku Machinga. Amati no ndiye kuti akamadutsa kumeneko amakhala ndiye kuti akulandira ndiye kuti miyala mwaiona. Cha- Mukakumbukiranso panenso incident ina yake cha ku cha ku Nsanje uku. Analitu mafana amene anapezeka zoona kuti anagenda mpaka na convoy ya president uja kunoti no mpaka anthu enaso anapezeka atavulala pamene paja chifukwa chani fanzi nde kuti simamufira president uja fanzi sinkamfira presdo inkapezeka zonena kuti be imangofuna kuti mkuluyo atachoka mwina mwake kubwere munthu wina wake koma Peter Mutharika akafika kumene kuja amalandira support and ndizomwe tikuziona panopa fanzi iyi ikumpatsa support yotani pazifukwa zotani ndipazifukwa zonena kuti ikukhuta tikumakhala tikumanena kunena kuti mafuta oyendesera galimoto akuvuta nde kuti muno mu dziko lathu la Malawi mtengo unakwera nde kuti zimenezi zingapange affect nde kutinso akatundu osiyanasiyana ma transport ndi zina zotero koma mukuziwa chani chakudya chokha chikutani chikupezeka zimenezo ndi zimene zikupangisa zonena kuti fanzi ikhale pansi nde kuti ndikumampasa moralo president kuti apa nde kuti zili bwino zili bwino zili bwino anakamba kale zabwinozi tatiyeni tiziyamika Inde izo zoti sizingalepherepo zofookazo koma zabwino tikutani tikumayamika kunena kuti mkuluyi akugwira ntchito yotamandika. Now zimenezi ndi zifukwa zimene zapangitsa mwina mwake kuti anthu akapezeke zonena kuti akampasa moto kumeneko kukamulandira kumpasa support nangatu panopatu life inapezeka kuti yapangabe stabilize mwanjira ina yake at least sizoti tingamakambenso zonena kuti ena ake akhala aku, aku, akudya chitedze ena akufa ndi njala By the way tadusa kaletu mulinitu mulini muli mulini period tu ijatu nyengo yomwe kumavuta njala osati masewera timakamba zonena kuti January, February, March ee pano tili mu Epulo pompano ndekuti fanzi ikhala ikukolora mukaonanso enanso ayamba kale kudya mondokwa zomwe zikutanthauza zonena kuti no njala ya chaka chino chi sizoti no fanzi yachita kuimva moti bwanji iyayi. zoti February kaya kunali February sanaoneke bwino chifukwa chonena kuti awawa a president athu anaonetsetsa zonena kuti chakudya chipezeke and zonse zikhale zili tayale tayale. Zimenezi ndi zifukwa zimene zingapangise fans kuti ikaime mbali mbali mwa nsewumo basitu ndikumaombera mmanja apm ayi ayi president akudutsa tiyeni timulandire zabwino zabwino zijazi. Anyways tingakambe zotani president akuitha. Kumenekoko tikumfunira zabwino zonse. Akamberembere ena ake makape ena ake aku mcp akumakhalabe pansi ndikumakamba zonena kuti ayi ameneyo wadwalika chani chani ee chani kumfunira kuti mwina make atangofa koma tikumakambabe kuti life ija ndizoti ili mmanja mwa Mulungu nde ife tikumfunirabe zabwino kumpitiriza kumfunira zabwino kuti president kumenekonsotu achite bwino zimene akapanga kumeneko akakwanise kuzipanga bwinobwino and zikhale zinthu zimene zingathe kupindulira dziko lathu lino kuti mwina make tipite patsogolo eti ya tingokambabe choncho kunena kuti pamene tu president akuchita bwino chonchi makape ena akenso nde kuti ku dpp komweko akumapezeka kuti akupanganso zosokoneza amene apatsidwa maudindo nde kuti mboma nde tinaona nkhani za Amaryllis hotel makape ena ake ofuna kusokoneza sokoneza akufuna ata phwanya ndithu nde kuti legacy ya mutharika ija kuti izakhalenso yonyasa makape amenewo nde zonena kuti no tingonena chonchi ma guy musamale kwambiri because inuyo one day ndekuti mukangogwidwa ndekuti simunyengeredwa paja anakamba kale president ndi zimenezo zikuli bwino musiye tikufuna zonena kuti no boma ilili lipange zoti litumikire malawi kuti malawi apite patsogolo tikufuna zinthu zitasintha limenelo nde khumbo lathu tu ayi a president komwe muliko inuyotu ndeti rest well mupumule kumenekoko bwinobwino and carry on with your businesses mukazitwalira bwinobwino basi kupitiriza ndithu ndi uh, business zanu eh, ntchito yanu kutitumikira ife amalawi ndipo ifeyo ndi zonoti timakufirani kuchokera konkuno ku justin tech malawi

Muli bwanji? Monga mukuona ndili bwino kwambiri. Zikomo kwambiri zikomo. Kodi mwabwera kudzandiona ine pano? Mwabwera kutali.

ndikuthokoza kwambiri komanso sapoti imene anatipasa kwambiri pa march ma by election ndikuthokoza kwambiri mupitirize kwambiri

Poyamba pakelama. Umo eh. Koma kwini konde. Ndekuno mupitire kuli basayensi akonde. Komanso chikhulupiro. Musakhumule naye ayi. Timatenga nthawi kwambiri. Komaona zambiri zachita. Mukanena kuti masekondari skulu